OK. Bhí cúpla duine i dteagmháil liom agus bhí siad ag rá go raibh deacrachtaí acu leis an angewandte Grammatik von 2014. So táim just chun dul tríd chun cuidiú libh. So, sa chás seo tá sé saghas difriúil ón rud atá muid cleachtaithe leis. De ghnáth feiceann muid an ainmfhocal leis an líne faoi agus caithfidh muid an cur síos a dhéanamh faoin ainmfhocal. I ndáiríre, sin an rud céanna, seachas an ainmfhocal tá siad ag iarraidh go ndéanann muid cur síos faoin t-alt nó an t-alt éiginnte nó an leithéid de sin nó an forainm atá ag teacht roimh an ainmfhocal nó in ionad an ainmfhocal ach tá muid ag fós ag déileáil leis an ainmfhocal. so eh tá muid ag briseadh síos iad mar is gnáth so má feicimid ar an sampla Paul will nicht an der Universität studieren ok so tá muid ag ag lorg i ndáiríre tá muid ag déanamh cur síos faoi der Universität alright so caithfidh muid féachaint ar an abairt iomlán agus feicimid go bhfuil an réamhfhocal an ann so an is ceann de na réamhfhocail a thógann Dativ oder Akkusativ ag brath ar an abairt. So, sa habairt seo, tá an eachtra déanta cheana féin, níl aon bogadh i gceist nó níl siad ag taisteal ó áit go háit. Mar sin, beidh an an ag cur an ainmfhocal i ndiaidh é isteach sa Dativ. Mar sin, tá an focal der ag cur síos faoi ainmfhocal atá singular, sin ollscoil amháin. Tá an ainmfhocal atá sé ag cur síos faoi ná feminin. Is die Universität, is focal baininscneach í, agus tá an An ag cur an focal an t-alt sin isteach sa Dativ. So an leagan den t-alt sin an der, tá an der ag cur síos faoi focal atá singular, feminin und Dativ. So bainigí triail as iad sin arís anois, ach leanfaidh mé ar aghaidh leis an míniú anois.

Tá an E ag rá é sin dúinn cheana féin ar aon nós so caithfidh muid féachaint ar an clár agus de réir an clár tá eine scríofa nuair atá focal baininscneach agus nuair atá sé sa Nominativ nó san Akkusativ. Now, sin ráite, tá an er sa Nominativ mar sin ba mhaith leis an ceacht seo a dhéanamh mar sin tá sé baininscneach, singular,

Ach zwei Mappen. So sa cás seo tá sé sa plural. So tá an die ag cur síos faoi an plural. Now tá fhios agam go bhfuil sé ag cur síos faoin plural toisc. Tá Herr Lohmeier Nominativ, tá ihm Dativ, mar sin tá gach rud anseo Akkusativ. Now, san accusative leis an aidiacht seo, tá mé ag féachaint ar chlár a haon dos na haidiachtaí, agus le clár a haon dos na aidiachtaí, má tá die ann sa singular, beidh E scríofa ar an aidiacht, sa nominative agus san accusative. Ach má tá die scríofa sa plural, beidh EN scríofa leis an aidiacht,

Tá fhios agam go bhfuil sé singular toisc go bhfuil sé dauert. Dá mba rud é go raibh sé san uimhir iolra, beidh dauern, beidh siad isteach sa san uimhir iolra don briathar. Ach tá an briathar ag rá liom go bhfuil an focal atá tionchar aige ar an mbriathar eh singular mar tá sé ag fáil an deireadh a théann le er, sie, es.

So tá an ES ansin ag rá liom go bhfuil sé isteach sa Genitiv, cos an focal Tag, is focal firinscneach é, mar tá fhios agam go bhfuil na laethanta, na séasúir agus na míonna ar fad firinscneach. Sin an chúis go bhfuil sé Der Montag, Der Dienstag. So Tá sin athraithe. Tá S ag an deireadh agus ES air sin, mar sin níl aon áit eile gur féidir dul leis seachas ginideach. Mar le focal firinscneach nó focal neodrach sa tuiseal ginideach cuireann muid S nó ES ag deireadh an ainmfhocail agus ansin faigheann sé ES. nó des mar an t-alt nó an t-alt éiginnte. Mar sin is focal singular, is focal firinscneach, caithfidh sin a bheith ar eolas agam, agus tá sé sa Genitiv. Agus ansin uimhir a cúig, aber mit dem Studium musste er bis zum Winter warten. So arís táim ag féachaint ar an focal Studium agus tá dem ann.

So caithfidh sé bheith firinscneach nó caithfidh sé bheith neodrach agus sa chás seo tá sé neodrach just em chun é a chinntiú in áit ar Beolingus ach táim nócha naoi faoin gcéad cinnte IUM Das Studium. yeah. Das Studium ansin, mo leithscéal faoi sin, just ní raibh mé ag iarraidh rud éigin míchruinn a chur suas. So, mit dem, so it's singular, um, singular, neutrum und dativ. Alright, so cuirfidh mé an dara físeán le chéile chun píosa a dó a mhíniú now i gceann second, alright?